Roimhe seo ar Cáit san Áit. Tar éis taisteal timpeall na hEilvéise agus iarracht a dhéanamh maireachtáil ar bhúiséad €50 an lae le mo theaghlach, d'fhilleamar ar Aerfort na Ginéive. As sin fuaireamar bus go dtí an cathair Annecy sa Fhrainc. Shroiseamar go déanach san oíche agus d'fhanamar ag an Premier Inn díreach taobh amuigh den chathair. An lá dár gcionn fuaireamar an bus go lár na cathrach chun fánaíocht a dhéanamh. Dia daoibh agus fáilte roimh Annecy. Táimid sa Fhrainc anois agus táimid anseo le trí lá. Táimid ag fanacht anseo in Annecy ar feadh lá amháin agus ansin beimid ag dul chuig Grenoble le haghaidh dhá lá ina dhiaidh sin. Shroiseamar aréir ach bhí sé chomh déanach nach rabhas ag taifeadadh in aon chor agus anois tá sé ag stealladh báistí faraor ach tá an chathair fós go hálainn so tar liom agus féach ar Annecy liom.

Bhuel, Aoife, cad a cheannóidh tú anois? Fliuch. Ceannaigh mé scoth airne. Cad é? Fáinne. Fáinne. Ceannaigh mé fáinne dhearg go mór mo mhúnla. Ceapaim go bhfuil sé gránna mar deireann sé Íosa air, ach tá, cad é, butterflies. Caithfidh liom féileacán. Tá sé ag stealladh báistí inniu in Annecy agus is mór an trua é toisc go bhfuil margadh chomh traidisiúnta agus aoibhinn ar siúl anseo. Féach ar an réimse bia atá le fáil anseo. chomh deas agus tá na foirgnimh go haoibhinn chomh maith so is mór an trua um, go bhfuil sé ag cur báistí ach fós tá sé ana-thraidisiúnta.

Déarfainn i rith an tsamhraidh go bhfuil an áit seo plódaithe, tá an-chuid bád anseo agus go bhfuil an-chuid daoine ag snámh agus mar sin de ach ar lá cosúil le inniu i mí na Samhna níl éinne timpeall na háite ach fós tá na sléibhte saghas mistéireach, is maith liom iad go fóill cé go bhfuil sé ag cur báistí. Tá an uisce go hálainn fós. Tá, like an bhfeiceann tú ansin, tá sé saghas. glas nó rud éigin, nach bhfuil? Tá sé go hálainn. So tá sé fós agus tá sé suaimhneach. Níl éinne eile anseo. Tá sé. Go cute. Léim! Ó lads. Dath an uisce, ó wow! Ní rabhas ag súil le seo.

Bhíos ag rá gur aoibhinn liom léim isteach mar táim gafa le huisce agus snámh mar is eol daoibh má raibh sibh ag féachaint ar mo chainéal agus yeah dúirt mé ceapaim go bhfuil sé te just níl fhios agam just ceapaim agus tá tá sé te my god but táim comh breoite oh níl sé seo cabhrach don mbreoiteacht a bheith ag siúl. sa bháisteach ar feadh uaireanta. Ó bhuel, sin an saol nach bhfuil Aoife? Tá! Tá an chathair seo go haoibhinn, chomh traidisiúnta. Tá na foirgnimh go díreach cad a cheapaim nuair a smaoiním faoin bhFrainc. So thosaigh an áit seo mar chathair leis na Rómhánaigh sa chéad aois AD agus ansin tháinig sé chun solais mar chathair sa chéad haois déag agus tá sé mar chathair mhór ó shín i leith ach bhí sé an-mhór agus bhí an-chuid ar siúl anseo sa séú haois déag agus sa fichiú haois déag chomh maith agus is féidir leat a fheiceáil cén fáth leis an loch díreach in aice leis agus na sléibhte yeah áit an-deas ar fad.

Táimid anseo anois i Centre-Ville i lár na cathrach agus seo an áit ina tógtar an-chuid grianghraf agus tá sé éasca chun a feiceáil cén fáth, toisc go bhfuil sé chomh deas, chomh dathúil chomh maith. Ní rabhas ag súil leis sin agus an foirgneamh sin sa lár agus dath an uisce agus gach rud, an eaglais sin, oh mo dhia, chomh, chomh Francach.

Táimid tar éis creip nó galette álainn a fháil sa bhialann seo ar an abhainn agus tá sé fós ag stealladh báistí ach bhí sin go haoibhinn. Bhí sé fíordheas chun a bheith ag ithe istigh arís gan a bheith róbhuartha faoi na praghsanna cosúil leis in an Eilvéis, bhí sé chomh costasach. Ach anseo tá sé, tá sé cuici. tú leis an mbaile, déarfainn go bhfuil sé beagáinín níos saoire ná an baile. So sin foirfe, bhí lón aoibhinn againn agus anois táimid ag lorg caifé. Toisc go raibh an bháisteach chomh leanúnach agus chomh trom sin agus go raibh go leor den chathair feicthe againn cheana féin, chaitheamar formhór na tráthnóna i bhfolach i gcaifé aoibhinn. Tar éis filleadh ar an óstán chun ár mbagáiste a fháil, stop an bháisteach faoi dheireadh, agus fuaireamar spléachadh ar na hAlpa Francacha aoibhinn.